dankɔrɔba dankɔrɔba ka kɛnɛ kan bi ni waati in na waleɲumandɔn foli bɛ taa ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a mana sɔrɔ diɲɛ fan o fan bi wulada in na ko kura a ka jɛmukan kɛnɛ kan dɔnni so maa min bɛ an ka plateau kan ale tɛ maa dogolen tuguni bilen ni jɛmukan in kɔnɔ ni ni jɛmukan in émission kɛ sigiyɔrɔma kɛmɛ ye i b'a sɔrɔ bi segin ale kelen kelen don k'o bɛɛ ta karamɔgɔ adama dawo jiri karamɔgɔ adama dawo bi n'ale tɔgɔ fɔla mali kɔnɔ ani mali kɔ kan bɛɛ b'a dɔn ale b'a la ka wulikajɔ minnu kɛ dɔnni ko hukumu kɔnɔna la a fɔlɔ ka mɔgɔw labɔ fili la a filanan maaw dalen tɛ dɔnni minnu na ka maaw lasɔn o ye a n'a preuve jiri karamɔgɔ adama dawo a ye dɔnni caman di maaw ma tarabu kan a ye dɔnni caman di maaw ma jiri kan nka don nataw la an bɛna da fana don kuranɛ la bi karamɔgɔ adama dawo jiri karamɔgɔ a ko bi k'a ye jiri fila dɔrɔn de ta a bɛna bi ta kɛ fayida gɛrɛgɛrɛ de ye k'o di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma ka se ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen makow dilan an bɛ segin a kan ko kura aw minnu bɛ yen k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ aw kan a mana kɛ diɲɛ gɛlɛya suguya fɛn fɛn ye a ye karamɔgɔ adama dawo ka nɛgɛjuru siraw ta an ka ja dugu ma a y'a wele ale ye dɔnnibaa min ye n'a tɛ se min na fiyewu a bɛ tilen k'o f'i ye a ne tɛ se nin na nka n'a bɛ se min na a bɛ tilen k'o fɔ kiliyanw fana ye bi an bɛna kuma bara ten ko karamɔgɔ adama dawo la folikan b'a bolo nin waati in na ka ɲɛsin a ka kiliyanw bɛɛ lajɛlen ma a b'o da aw tulo kan an bɛ sɔrɔ ka don jɛmukan kɔnɔ i dawo kɔri basi t'i la ala tile fila ye nɔrɔ dɔ bɛ ka na sisan kɔri tɛ ka wurudiliba dɔ kɛ
siga t'o la a bɛ taa k'i to an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo maa o maa tulo b'an kan nin waati in na an ka foli b'aw ye ne de ye adama ye n jamu ye dawo ka bɔ yɔrɔso cercle la ne sigiyɔrɔ bɛn bɛ sikaso de ma nin waati in na ayiwa adama daw a ye yiriw de kalan adama daw a ye tarabu de kalan adama daw a bɛ cɛbi saba dɔn adama daw dɔnni dɔ bɛ yen ko fiɲɛ dɔnniw don adama daw a bɛ dɔ kalama la donc a ka kan bɛɛ n'i ka jamana jɔ cogo don cɛn don an ye layiru de ta an ko an se ye min ye dɔnni kɔnɔ an b'o di adamadenw ma fɛn bɛɛ tɛ tiɲɛ ye mm-hmm. nka fɛn bɛɛ tɛ nkalon ye dɛ fɛn o fɛn nkalon bɛ yen mm-hmm. i k'a dɔn k'a fɔ mm-hmm. a tiɲɛ bɛ yen wa fɛn o fɛn tiɲɛ bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ a nkalon bɛ yen an bɛ ala de deli ala k'an bɛn ni tiɲɛw ye ni ala sɔnna yiri fila de b'an bolo ni waati m'an tan tɛgɛma an b'o yiri fila ɲɛfɔ mɔgɔ ye adamadenw k'a dɔn sira tɛ yen ni jigi tɛ n'i ye bɔtɔ ye ka taa yɔrɔ dɔ la i taara jigiya dɔ nɔfɛ donc o de kosɔn yiri yiri bɛ se ka kɛ adamaden jigi ye yiri bɛ banajugu furakɛ ayiwa yiri bɛ kamanagan furakɛ yiri bɛ fantanya furakɛ yiri bɛ mangoya furakɛ mais yiri de ma dɔn fɛn o fɛn n'a ma dɔn n'i donna o fɛn kɔnɔ e bɛ kɛ sitana de ye siga t'o la fɛn kɔnɔ ala taala sɔnna ka bi fana jira an na a ma jira minnu na don n'u ma foyi kɛ ala la siga t'o la a y'a jira an minnu na an yɛrɛ ma fɛn di ala ma fɛnw bɛɛ bɛ fara ala de yɔrɔ tiɲɛ don yani an ka don kuma kɔnɔ an bɛ an ka abonnéw fo o don maa o maa b'an filɛ an ka foli b'u ye siga t'o la i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli b'u ye o don k'a ɲini ala fɛ se tɛ maa ye dɛ se tɛ dɔnni fana ye o don setigi de ye ala ye maa o maa b'an ka yiriw ta k'a kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen mako dilan ni min y'a kɛ bana na ala ka banaw ban o don ni min y'a kɛ gɛlɛya la ala ka gɛlɛyaw ban siga t'o la o de tun bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ Merci beaucoup karamɔgɔ Adama Dawo jiri karamɔgɔ bi an ka jiri fɔlɔ la an bɛna kuma zɛgɛnɛ de kan, kosɛbɛ kosɛbɛ, karamɔgɔ Adama Dawo zɛgɛnɛ bɛ se ka mun ɲɛ adamaden ye e bɛ dɔnni jumɛn dɔn zɛgɛnɛ kan? Alihamudulilaahi an bɛ Ala fo ka Ala tanu ka Ala barikada nka yanni an ka don yiriw kɔnɔ an k'an ɲɛmɔgɔw fo o don parce que n'i y'a mɛn jɔni kunnandi a fɔ Ala ni sababu ɲuman, siga t'o la, an ka don yan ka kuma kɛ walahi dɔ de jɔlen don siga t'o la n'i ye dɔ sigilen ye mhm. dɔ de jɔlen don o don o de kosɔn mhm. an kumana yɔrɔ yɔrɔ mhm. an ma ɲina an ka faamaw kɔ siga t'o la an b'a ɲini ala fɛ fitinɛ min b'an ka jamana kɔnɔ tɔɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya min b'an ka jamana kɔnɔ foyi tɛ ala kɛɲɛ siga t'o la an y'an ka jamana in kalifa ala ma an y'an ka faamaw kalifa ala ma an y'an ka sɔrɔsiw kalifa ala ma foyi tɛ ala kɛɲɛ ala taala y'a ka cɛbaw kisi cogo min na ala k'an ka ɲɛmɔgɔw kisi ala taala y'a ka cɛbaw kisi cogo min na ala k'an ka sɔrɔsiw kisi ala ka garidiw kisi ala ka polisiw kisi ala ka wosoforow kisi ala ka dɔgɔtɔrɔw kisi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ala b'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ silamɛ ka kɛlɛkɛbere ye dugawu de ye an ka dugawu kɛ foyi tɛ ala kɛɲɛ an ka jɛ k'a di ala ma ni ala ye min kɛ o de ye tiɲɛ don
Merci beaucoup karamɔgɔ adamadaw toujours an bɛ segin an ka kuma dakun kelen kan n'o ye zɛgɛnɛ ye zɛgɛnɛ a bɛ fɛn caman dilan zɛgɛnɛ bɛ mako caman dilan an bɛ fɛ ka dɔn e bɛ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn dɔn zɛgɛnɛ jiri kan Yanni n ka don kuma kɔnɔ ne y'o de fɔ mɔgɔ ye a dama ne tɛ dɔnni fɔ k'a tɔ to n kɔnɔ ayiwa ayi ni ne ye fɛn o fɛn fɔ parce que ala taala ko ni maa min y'an janfa o t'an dɔ ye siga t'o la ne tɛ janfa fɛ ayiwa ni ne kumana dɔnni na ne balimakɛ kana adamadaw yɔrɔ ɲini a kɛ allahu akbar a kɛ parce que ne dara sa ka kunu na ne tɛ sɔn habada ka fɛn dɔ fɔ ko n ma min kɛ k'a ye ne balimaw an bɛna se zɛgɛnɛ de ma zɛgɛnɛ de ye yiri ye yiri min n'a dɔnna banajugu tɛ yen yiri min n'a dɔnna fantanya tɛ yen yiri min n'a dɔnna kamanagan tɛ yen yiri min n'a dɔnna denko problème tɛ yen zɛgɛnɛ de ye ne balimakɛ an bɛna fɔlɔ a yɔrɔ jumɛn na zɛgɛnɛ sun fitinin an b'a fɔ o ma kɔnɔ ma sigi min na jinɛbana sitanɛbana mhm. u mana kɛ adamaden min na i mhm. b'a fɔ ko adamadaw ko mhm. ko ka zɛgɛnɛ ɲini kɔnɔ ma sigi min na mɛ i b'a kɛ den wolonfila zɛgɛnɛ sun fitini wolonfila n'i y'a fitini wolonfila sɔrɔ i b'i jija ka layi ɲini n'i ye layi sɔrɔ i bɛ na ni layi susu kɔnɔ dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko ɲama tutu n'i ye ɲama tutu sɔrɔ ka fara layi kan ka fara zɛgɛnɛ in kan k'a susu ne balimakɛ e tɛ ka siran i ka so kɔnɔ wa dɔɔni kɛ tasuma na ne balimakɛ jinɛ jugu tɛ e kɔ wa dɔɔni kɛ tasuma na ne balimakɛ e ka furuko tɛ ka ɲami wa dɔɔni kɛ tasuma na ne balimakɛ e donna ko donna ko o bɛ tiɲɛ dɔɔni kɛ tasuma na ni tiɲɛ bɛ yiri la e bɛ adamadaw wele 82 09 99 16 i y'a faamu o don ni cɛ o cɛ y'a kɛ nin kɛ cogo in na walayi ka bana jugu dɔ to i la walima ka sitanimafɛn dɔ to i kɔ walima ka jinɛ to i kɔ i bɛ n'a fɔ ko ala ni cɛ heyi ni ala sɔnna ayiwa o bɛ kɛ ayiwa ne balimakɛ o zɛgɛnɛ sun kelen maa dɔw bɛ yen gɛrɛsɛgɛ ka gɛlɛn fo ka taa damatɛmɛ o don hali n'u ni bɛ jɛ ka baara kɛ tellement olu ka gɛrɛsɛgɛ ka gɛlɛn fo a bɛ yɛlɛ e fana kan tiɲɛ don i b'i jija ka zɛgɛnɛ sun ɲini min falenna digiɲɛso kan chauffeur bɛ nin dɔn kosɛbɛ han chauffeur bɛ nin dɔn kojugu heyi n'i ye zɛgɛnɛ sun sɔrɔ min falenna digiɲɛso kan jija i k'a lili bɔ n'i y'a lili bɔ e k'a siyɛn-siyɛn k'a to bɔrɔ kan k'a susu e ka jija i ka nɔnɔ ɲini n'i ye nɔnɔ sɔrɔ e ka jija i ka digiɲɛ den damadama ɲini k'a susu ni ɲɔgɔn ye e ka dɔɔni kɛ nɔnɔ na k'a k'i ka koliji la i k'i jija i ka siɲɛ kɔnɔntɔn sɔrɔ a la ne balimakɛ ni digiɲɛ ma jɔ gɛrɛsɛgɛ tɛ jɔ ni pɛrɛmu de b'i bolo ko i bɛ baara ɲini ka dɛsɛ ni digiɲɛ ma jɔ i bɛ mɔbili boli sɔrɔ wa i gɛrɛsɛgɛ ti jɔ ee, ee, wa i bɛ nafolo fana sɔrɔ zɛgɛnɛ de bɛ nin kɛ ne balimakɛ o to yen muso dɔw bɛ yen u ka laada tigɛra mhm. u tɛ k'u ka jour ye ko Adama Daw ko k'u ka zɛgɛnɛ lili ɲini mhm. u k'a ko k'a jɛ mhm. k'a fara siyɛn k'a susu kosɛbɛ k'a nugu hmm. ko Adama Daw ko eh. k'u ka to k'a don seri la k'a min k'a ta kɔnɔdimi gɛlɛn gankekɔnɔdimi n ka jour tigɛra n'i ye waati sɔrɔ a la Alahu taala b'i kɔnɔnaminɛnw saniya ka tila k'i furakɛ bana o bana b'i kɔnɔ a bɛɛ b'i bila i ka jour bɛ na normal wa i bɛ den sɔrɔ o ye zɛgɛnɛ ye ne balimakɛ o to yen baarada la juguya fanga ka bon fo ka taa dama tɛmɛ i jugu a ka yɛlɛma k'a kɛ i ɲi ye Adama Daw bɛna dalilu di zɛgɛnɛ kan o ye anw ye ni cɛ o cɛ y'a kɛ i jugu bɛ fara i kan k'i dɛmɛ i ka baara la pɛtɛti t'a la yɛlɛma cogo t'a la ne balimakɛ ni juguya ka bon baarada la i bɛ zɛgɛnɛ ɲini kuru wolonwula i b'i jija ka so i so kusi k'a la ne balimakɛ o belebele dɛ n'i ye so kusi kɛ zɛgɛnɛ na k'a tobi k'a ko kan'a min i jija i ka tile wolonwula sɔrɔ a la n'i ye tile wolonwula sɔrɔ a la i b'i jija i bɛ fura ɲaga in ta yɔrɔ min tɛ jan ji i n'a fɔ ji woyo sira e tɛ nɛɛma de kɔ wa i bɛ taa fura ɲaga in fili ni ala sɔnna maa minnu b'i juguya dɛ olu b'i kanu ni hɛrɛ ye olu b'i dɛmɛ i ka baara la i bɛ ɲɛsɔrɔ

i b'i jija i bɛ zɛgɛnɛ den ɲini o y'a den de ye n'i y'a den sɔrɔ yiri kelen bɛ yen an bɛna o fara a kan ayiwa i y'a faamu ayiwa n'o ye dɔngɛ i bɛ zɛgɛnɛ den bɔ ka dɔngɛ lili bɔ k'a tobi ka dɔngɛ lili ji in kɛ ka zɛgɛnɛ daji Alahu akbar ne balimakɛ hey mɔgɔw ka kɛ bɔkolo kama o ka yiri ɲini o ka yiri dɔn tiɲɛ don tiɲɛ don ne y'o de fɔ n ka kuma n ko pɛtɛti bɛ dɔ ninnu bɛɛ la fo n'a kɛra yiri han pɛtɛti tɛ yiri la yiri jaabibali bɛɛ i m'a kɛ mɔgɔw ka yiri ɲini n'i ye jijala ka dɔnkɛ lili k'a tobi hmm. k'a mɔ kosɛbɛ k'o ji kɛ ka zɛgɛnɛ den daji

tile wolonfila sigiyɔrɔma saba i bɛna fɔ ko Adama Dawu ala k'i man kɔrɔ ta kana t'a la ayi pɛtɛti pɛtɛti t'a la fiyewu
ha ni ala sɔnna ayiwa o ye zɛgɛnɛ de ye ɔhɔ i y'a faamu ɔhɔ wala karamɔgɔ Adama Dawu nin waati na foli bɛ taa ka ɲɛsin i ma nin sanga kɔnɔ an minnu b'a la ka 223 chrono tv lajɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan walima dɔ foli y'aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ta ye an ka jamukan kɛnɛ kan dɔnni so n'a mago bɛ karamɔgɔ Adama Dawu ka nɛgɛjuru sɔrɔ la a bɛ se k'a ta an ka ja duguma le 82 09 99 16 Adama Dawu i ko ko an bɛ bɔ zɛgɛnɛ kɔnɔ an bɛ na zama de la
zama min bɛ anw fɛ sikaso zama min bɛ sɔrɔ mali fan tan naani bɛɛ lajɛlen la zama min sɔrɔ ka di e bɛ mun dɔn zama jiri kan e bɛ mun dɔn zama kan ee an bɛ ala fo ka ala tanu ka ala barika da ala min ye e ni ne bɛɛ fara ɲɔgɔn kan yan tiɲɛ don ko bɛ fara ala de la tiɲɛ don an ka cɛsiri o don diɲɛ cɛsiri so de ye walayi adamaden ne b'o de fɔ ne jɛɲɔgɔn bɛɛ ye walahi i mana kɛ diɲɛ ko o ko la cɛsiri tiɲɛ don ne balimakɛ an kana tulonkɛ don cɛsiri la walahi diɲɛ a bɛ ka sɛbɛkɛlaw kamanagan janko maa min bɛ tulonkɛ kɛ tiɲɛ don diɲɛ tɛmɛna tulonkɛ la walahi an ka baara kɛ o don baara de bɛ mɔnɛ bɔ mɔgɔw ko ko baara tɛ wari sɔrɔ ne Adama Dawu ko walahi tiɲɛ t'a la ayiwa wari sɔrɔ ye jumɛn e mago bɛ min na i y'o sɔrɔ i y'i mago dilan a banna ne bolo wari tɛ tɛmɛ o kan siga t'o la tiɲɛ tɛ o don an bɛna kuma zaban de kan heyi zaban ne balimaw maa o maa bɛ yen ko i muso bɛ lasiri k'a sɔrɔ den ma taama ko Adama Dawu ko u kana kamanagan u kana kɔnɔ tiɲɛ den taama fara Adama Dawu bɛna kuma yiri dɔ kan heyi ni den o den ba y'a kɛ den bɛ sin min fo ka taa fo dɔ in wolola he kɔnɔboli t'a minɛ eh, a ti pasa eh, kɔnɔ eh, foyi ti bɔ ee ne balimakɛ e delila ka zaba den y'a bala zaba de ye yiri ye yiri min den bɛ san kalo tan ni fila bɛɛ k'a bala tiɲɛ don zaba y'o yiri de walayi tiɲɛ don ne balimakɛ n'o problème ye mɔgɔ min sɔrɔ ko Adama Dawu ko a tigi kana kamana gan a kana siran a kana jɔrɛ a kana kunko fɔ yɔrɔ caya a ka wulu yɔrɔ bɛɛ a bɛ sɔli ta a bɛ taa zaban na a b'a lili dɔɔnin bɔ a bɛ zaban dugumana lajɛ a b'a sɔrɔ zaban den kɔrɔ dɔw binna a b'olu ta n'a tilal'o la a ka zaban furaburu dɔɔnin bɔ a bɛna don daga la ayiwa a ye den kɔrɔ min tɔmɔ zabansun duguma a bɛna don daga duguma ka lili don ka fara a kan ka furaburu in don ka d'a kan kilisi t'a la t'a la foyi t'a la bɔdon t'a la ne balimakɛ i bɛ nin yiri in tobi e min ye ba ye e ka to k'a ko den ka to k'a ko aw ka to k'a min ko a damadaw ko a ye tile wolonwula sigiyɔrɔma saba k'a kan i den bi fa ka tɛmɛ maa min yɛrɛ kan a ma kɔnɔ ta zaban don n'an bɔra yen

n ko yiri ye saba ye eh. mais kuma n'a kɔrɔ don o don n'o tɛ yiri ka ca ni kɛmɛ fila ye mhm. yiri min bɛ yen mhm. n'i y'a tigɛ mhm. n'a bɛ sinji bɔ o ye yiri ye yiri min bɛ gɛrɛsɛgɛ di danfɛn ma yiri min bɛ yen ni ŋɔni b'a la o ye yiri ye yiri min bɛ danfɛn kisi a danfɛn ɲɔgɔn ma hmm. yiri min bɛ yen ni fu b'a la o ye yiri ye yiri min bɛ banajugu furakɛ i y'a faamu wa ne balimakɛ ni maa min bɛ gɛrɛsɛgɛ kɔ i ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ i ye yiriw ko ka dɛsɛ ka somaw kɛ ka dɛsɛ ka karamɔgɔw kɛ ka dɛsɛ hali n'a y'a sɔrɔ i taara a damadaw fɛ k'o ma ɲɛ i b'i jija i bɛ sɔli ta i bɛ taa zaban na i bɛ zaban na a lamɛn dɛ i b'i jija i bɛ zaban lili bɔ i y'a faamu. walayi mɔgɔw ka nin lamɛn ee an bɛ waati min na ɔhɔ maliyɛn bɛɛ b'a dɔn an bɛna don kalo min na mhm. kow ka gɛlɛn tiɲɛ don ne balimakɛ mhm. mɔgɔw k'a kɛ u bɔkolo kama ɔhɔ parce que waatiw o de bɛ tiɲɛ yira tiɲɛ don i y'a faamu mɔgɔw ka nin kɛ u ka nkalon bɔ an da ni degun bɛ mɔgɔ min kan i kamanaganna ko a damadaw ko i ka jija i ka tile wolonwula sigiyɔrɔma saba kɛ zaban lili dɔrɔn na parce que yiri lili o de bɛ degun ban pewu degun degun mana k'i la yiri lili de ka teli ka adamaden degun wuli ka bɔ yen pewu i y'a faamu wa fantanya jugu mana k'i la Ɔhɔ. zaban lili bɔ Hey. kana fura k'a la Eh. bɛɛ kɛ lili ye i b'a kɛ kuru wolonfila i b'a tobi n'i yɛrɛ b'a fɛ ka kabako yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ y'a la Ɔhɔ. e ka nɔnɔ dɔɔni k'a la he parce que nɔnɔ de ye fɛn jɛma fɔlɔfɔlɔ ye dugukolo sanfɛ bisu na bɛ kungo i y'a kɔnɔ faamu wa? Ɔhɔ. n'i ye nin ko Ɔhɔ. fantanya mana kɛ cogo cogo o bɛ ban jigi mana tigɛ cogo o cogo i ka jigi bɛ tugu ne balimakɛ fana a bɛ kameramani in na a bɛ n'a fɔ ni erebɛli poroporo erebɛli poroporolen k'a jɛ
han ne balimakɛ halisa an bɛ zaban de kan Alahu akibaru ni mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ juru ta i fɛ a bɛ ban a tɛ juru in sara Adama Daw bɛna yiri dɔ d'i ma n'i ka juru bɛ maa o maa la n'i y'a kɛ a tigi b'i wele k'a fɔ karisa tiɲɛ na n ye dɔ sɔrɔ n bɛna dɔ c'i ma aa kuma banna mɔgɔw ka jija ka yiri karisa yiri de ɲɔgɔn tɛ yen ne balimakɛ i y'a faamu n'i ka juru bɛ mɔgɔ la juru sarabaliw ne balimakɛ ayiwa nin lamɛnnen kɔfɛ kana mɔgɔ foyi wele fanga na a banna ayi i ka wari tɛ a bɛ sɔrɔ i b'i jija ka zaban feere de ɲini n'i ye zaban feere sɔrɔ n'a da tile la n'a jara i b'a susu k'a kɛ mugu ye e k'a dɔɔni k'i koliji la i k'a fɔ zaban ma se ka ban feere kɛ ma karisa kana se ka ban ne ka juru in sarali ma a ko n'i y'a ko don min i ka jija i n'a tigi ka ɲɔgɔn ye i ka dɔɔni kɛ tulu la k'o mun e n'a dɔn ko yiri tɛ tulonkɛ fɛn ye o tuma juru sarala ayi juru wa juru bɛ sara fo a tigi tila k'i sɔn min tɛ juru ye i y'a faamu wa o tuma a y'a carin kosɛbɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen halisa an bɛ zaban de kan o don zaban ye yiri ye tulonkɛ man kan ka kɛ yiri min na tiɲɛ don ne balimakɛ gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ yɛrɛ la n bɛna se o de ma sisan i y'a faamu ayiwa parce que n'i gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna hali i ka musoko bɛ gɛlɛya o tiɲɛ n'i gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna i ka denko bɛ gɛlɛya n'i gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna i tɛ fɛn sɔrɔ e b'a dɔn gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ bɛ min lase adamaden ma e bɛ min ɲini e t'o sɔrɔ min bɛ e ɲini o b'e sɔrɔ
misala sisan e t'a fɛ e ni mɔgɔ ka ɲɔgɔn sama ka se fanga ma mais n'i gɛrɛsɛgɛ tiɲɛna walahi sababu sababu bɛ na n'a ye o bɛ kɛ o ye gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ de ye i b'a fɔ ko Adama Daw ko ko maa minnu bɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini k'u ka jija ka zaban lili bɔ u ka jija ayiwa ka seretoro lili bɔ u ka jija ka zɛgɛnɛ lili bɔ parce que zɛgɛnɛ de ye yiri yiri bɛ adamaden kisi eh! i bɛ gɛrɛsɛgɛ sɔrɔ ka tila ka kisi yiri saba tɛ kun faya kun kun faya kun ayiwa i y'a faamu i bɛ nin don daga la k'a tobi mais n'i b'a fɛ ka kabako y'a la anw fɛ yan fɛn min bɛ dun ka caya o ye malo de ye ayiwa i bɛ malokoji k'a kan heyi ne balimakɛ o secret wɛrɛ ye walahi nin ye yiri de ye ni maa o maa ye nin ɲɛ dɔn mɔgɔ bɛ kabako ye i ka diɲɛlatigɛ la n'an bɔra yen halisa an bɛna se zaban de ma e bɛ yen e tɛ baara la don o don i bɛ tilen ka te wuli e tɛ foyi la jija i ka zaban bɔ den bɛ zaban min na o ye bulu de ye i bɛ zaban bulu bɔ den bɛ bulu min na i b'a kɛ kuru wolonfila i b'i jija ka kolo kɔrɔ ɲini heyi kolo kɔrɔ ni mɔgɔw tilara kolo min na k'a fili yala o ye wulu yɛrɛ bɛ dɛsɛ o la i b'u kolo bila daga duguma o fana ye fɛn wɛrɛ ye dɛ i bɛ zabanbulu in don k'a d'a kan ka dugawu k'a la n'i ka ɲɛnamaya ye k'a tobi k'a ko ka na min tile wolonfila dɔrɔn k'a kan ne balimakɛ walahi e yala mɔgɔw kɔni bɛ e sɔn e de bɛna to ka mɔgɔw sɔn sa i ka kuma in ni fayida in i m'a sɔn ji la lalabi delila ka kuma kolo kɔrɔ kan ka ye
wulu dɛsɛra kolo kɔrɔ min na eh, a delila ka kuma o gansan dɔrɔn kan mais n bɛ nin kelen sɔn ji la an bɛ ala fo heyi ala ka lahara sɔ suma ye mhm. a y'an kɔn kiti min na mhm. ala k'o nɔgɔya o don an n'a bɛ taa jɛ min na ala k'o nɔgɔya walayi adamaden maa si t'i laban cogo tiɲɛ don o de kosɔn an ka cɛkɔrɔbaw ko i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ala deli laban na tiɲɛ don maa si t'i sa cogo dɔn walayi bɛɛ bɛ sa o don an bɛ ala deli ala ka lahara sɔn suma ye a y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya ami yarabi n'ala sɔnna ayiwa ne balimakɛ don nataw la an bɛna kuma kolo kɔrɔ he ni cɛ bi saba kan don nataw la an bɛna kuma kolo kɔrɔ ani tarabu kan ayi don nataw la an bɛna kuma kolo kɔrɔ ne bɛ min fɔ adamadenw ye mɔgɔninfin kɔni ka cɛsiri an bɛ ko o ko la cɛsiri o don yala ne kumana yiri caman kan mais mɔgɔ nin yiri in bɛ fɛn ɲɛ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ fɛn min na bamanankan don a ka gɛlɛn i bɛ nin yiri in ko ka sɔrɔ ka baara de kɛ mɛ n'i ye nin yiri in ko ka sɔrɔ e tɛ foyi la dun a man nɔgɔ wala o de kosɔn a man nɔgɔ n kumana yɔrɔ o yɔrɔ an b'a fɔ mɔgɔw ye u ka baara kɛ n'i kɔni bɛ ko dɔ kɛ ka yiri sɛbɛ sɛbɛ ɲini ka to k'u ko mhm. i fana ka dugu bɛ jɛ walayi siga t'o la walayi laɲini mhm. ani latigɛw de bɛ yen siga t'o la an ka kow ɲɛɲini mhm. ka kow kɛ tiɲɛ don i m'a ye an ka jamana in na yan mɔgɔw tigɛra fɛn min na o de ye dɔnni ye tiɲɛ don an bɛ yɔrɔ min na bi o man kan ka kɛ fiyewu o man kan ka kɛ fiyewu ne balimakɛ dɔnni tɛ taa kɛ lahara dɛ dɔnni bɛ kɛ diɲɛ na de walayi dɔnni jugu tɛ yen mɔgɔ jugu de bɛ yen o don n'i ye dɔnni jugu kɛ ala bɛ taa i jɛni n'i ye dɔnni ɲuman kɛ ala bɛ baraji d'i ma o don mais est-ce que dɔnni b'a yɛrɛ kɛ wa kɛcogo t'o la dɔnni t'a yɛrɛ kɛ o kɛcogo t'o la mɔgɔ de bɛ dɔnni kɛ vraiment ne balimakɛ an bɛna kuma dɔnni kelen kan an b'o kɛ ka bi ta kuncɛ an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ni ala taala sɔnna ni ala ye waatiw to an bolo adamadenw u bɛna bɔ kow kalama k'a dɔn k'a fɔ dɔnni tɛ dogo fɛn ye ayiwa y'a faamu dɔnni man ka dogo siga t'o la y'a faamu an bɛ nin fɛn fɛn fɔ ala taala b'o fɔ ko ale bɛ maa fɛ maa min ye fɛn dɔ kalan k'a dɔn k'o fɔ a mɔgɔ ɲɔgɔn ye e ma an bɛ nin fɔ cogo cogo mais ala sɔnna ka tila k'a ka jɔn dɔw bila u b'an sɔn an bɛ balo tiɲɛ don o de kosɔn dɔnni tɛ dogo fɛn ye siga t'o la